So seo ceist 15 ó ár obair bhaile aréir. So an chéad rud I suppose le rá ná go bhfuil dhá slonn againn, an chéad slonn sa chéad braicéad agus an dara ceann anseo sa dara braicéad. So táimid ag iolrú 5 X móide 2 fá X lúide 4. Is féidir linn an 5 X móide 2 a chur anseo. nó is féidir linn an 5X móide 2 a chur ansin. Cibé slí ba mhaith leat, ní dhéanann sé aon difríocht. De ghnáth just ba mhaith liom an nós céanna a úsáid, an chéad cheann a chur sa chéad sa chéad kind of ar barr. Agus chuir duine éigin ceist orm, cén fáth go úsáideann tú an chearnóg? Agus tá an-chuid cúiseanna, but an chéad chúis ná, 5 x móide 2 Smaoinímid mar gheall ar fad agus leithead le seo. So nuair a bhfuil tú ag iolrú dhá slonn mar sin, saghas, cuireann sé in iúl go bhfuil fad fá leithead agat anseo agus ansin faigheann tú achar nuair a iolraíonn tú fad fá leithead. So sin an saghas, an príomh. nasc atáimid ag iarraidh a thabhairt daoibh. Ok? Agus nuair a bhfuil tú ábalta é sin a dhéanamh, then beidh tú ábalta déileáil le, well, you know, má tá an achar anseo, or say, má tá an, má tá dronuilleog agat anseo agus tá um, 5 y móide 7 centiméadar mar an fad agus tá 8 centiméadar mar an leithead,

40 Y, brón orm, móide 56. So sin saghas sampla de saghas ceisteanna táimid ag druidim i dtreo and brón orm arís faoi sin. But tá an-chuid cúiseanna go bhfuilimid ag úsáid an cearnóg. Ceann amháin eile, cúis amháin eile ná go bhfuil. Sa fadtéarmach, éiríonn an-chuid ceisteanna níos deacra agus leis an cearnóg bíonn níos lú botún á dhéanamh ag daltaí so sin an fáth go úsáidimid é. Ok, so tá mé chun just fáil réidh leis na rudaí seo and díriú isteach ar ár gceist. So 5X móide dó anseo, X, lúide 4 anseo. Now, d'fhág mé amach an móide 2 anseo because de ghnáth nuair atáimid ag caint mar gheall ar 2, ní scríobhaimid móide 2. But is féidir leat é a chur isteach más maith leat, chun cabhrú leat, is cuma. Anseo, má táimid ag caint mar gheall ar lúide 4, ní scríobhaimid riamh é mar seo, i gcónaí scríobhaimid an lúide, so sin an fáth go bhfuil mé ag scríobh anseo é. So anois, X fá 5X. So más fearr leat é a scríobh anseo le haghaidh d'obair gharbh, sin ceart go leor. Cé mhéad X atá againn anseo? Bhuel, i bhfolach, tá 1 anseo. So tá 1X againn ansin. Arís, is féidir leat é a scríobh isteach nó is féidir leat é a fhágáil amach. Tá sé suas chugat. But slánuimhreacha ar dtús. 1 fá 5, sin 5. Agus ansin. X fá X, sin X cearnaithe. Ok? So X fá 5X, sin 5 X cearnaithe. Bí an-cúramach mar gheall air seo. An dara rud, X fá 2. Ok? So tá an fad seo 2, tá an fad sin X mar tá sé sin ar eolas againn. Ok? So 2 fá X, cé mhéad X atá againn? 2X. So is féidir leat é a scríobh mar seo, 2 fá X is 2X.

agus níl ach X amháin againn so just scríobhaimid X ok so nó is féidir leat smaoineamh faoi bhí 5 X againn ansin iolraigh é sin fá lúide 4 agus tá lúide 20 X más maith leat smaoineamh faoi sin ok so tá mé chun na rudaí seo a thógáil amach ok so anois an chéad ceann eile dó an fad atá againn ansin mar feicimid é ar barr anseo. So dó an fad atá anseo agus ansin. So sin an fad seo. Tá an fad seo, bhí sé lúide ceathair, so tá sé seo lúide ceathair arís. So we have lúide ceathair fá dó. Brón orm, lúide ceathair fá dó, lúide fá móide sin lúide ceathair fá dó sin ocht lads úsáid an áireamhán leis sin má tá má tá deacracht agat ag iolrú lúide fá móide gach rud anseo just bain úsáid as an áireamhán so cuir san áireamhán lúide ceathair fá dó agus faigheann tú lúide ocht anseo lúide ceathair fá cúig that's lúide fiche and then tusa cuir an x in aice leis ná bí buartha faoi é seo a dhéanamh má tá deacrachtaí agat leis sin Úsáid an áireamhán chun cabhrú leat, OK? So lúide 4 fá dó, sin lúide 8. So anois, ag dul síos go hiomlán, cad é an achar atá againn? We have 5X cearnaithe, móide 2X, móide lúide 20X agus lúide 8. So cén slí a scríobhaimid é sin, OK?

OK, but really, tá, tá, níl, níl sé sin chun athrú mór a dhéanamh. OK, más maith leat a scríobh móide, lúide 20 X, sin ceart go leor don nóiméad. OK, leanaimid ar aghaidh, tá 5 X cearnaithe, so fágaimid ansin iad. And anois déileálaimid leis an móide fá lúide is lúide. So athraíonn sé go dtí é seo, móide fá lúide is lúide. Más maith leat é a scríobh just díreach ó nuair a bhfuil an cearnóg agat. So féach arís ar an cearnóg, tá 5X cearnaithe, móide 2X. Más maith leat just scríobh díreach lúide 20X, lúide 8, sin ceart go leor chomh maith. So you have 5X cearnaithe, móide 2X, lúide 20X, lúide 8. Is féidir leat dul díreach ansin, but ná bí buartha má faigheann tú móide agus lúide in aice le chéile. Tá slite difriúla gur féidir leat smaoineamh faoi sin.

and sin an rud atáimid chun scríobh anois, lúide de 18X and then cuir an lúide 8 ansin in aonar because níl aon X-anna ag baint leis, níl aon X cearnaithe ag baint leis so tá sé ina aonar, tá sé éagsúil ó na rudaí eile so is é sin an freagra. 5 X cearnaithe, lúide 18X, lúide 8. Tá súil agam go cabhraíonn sé sin libh.